Beni benius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'ierru.

Bidda mia, Barùmini tra is cùcurus e natura, cun mitzas e arrius in dònnia logu e terrenus traballaus in vàriu modu de is òminis chi faint agricoltura. Territòriu de messajus e pastoris, fillus bonus de custa terra antiga, contat artistas e genti istruida chi ddui bivint cun medas valoris. Famosa oramai in totu su mundu po sa règia manna de su nuraxi, is turistas ddu agatant prexeri e paxi po s'istòria e su misteru profundu. Bintiseti is logus de archeologia postus in artu e in is costonis, anca biviant genti in totu stagionis, cun bestiàmini e pagu cumpangia. Po sèculus dimora de sa baronia. Is marchesus Zapata cumandànt e su pòpulu po issu traballànt. Fiat tempus de fàmina e caristia. Passànt is binàrius de sa ferrovia e candu sa litorina si firmàt, in sa statzioni fiat ammirada de mannus e piticus in allegria. De cent'annus bestiàmini seletzionau, brebeis, mascus e angionis de valori, apretziau de veterinàriu e allevadori e de atrus pastoris beniat comporau. Medas funt is crèsias in Barùmini, cincu a intre bidda, spratzinadas, un'atru tanti in su satu abbandonadas, tra is cungiaus e ororu de frumini. Custa popolatzioni creit in Deus, est praticanti, devota, religiosa, laboriosa e sèmpiri isperantzosa, aici is paesanus dda connosceus. Beranu e istadi in festa cristianas de Santu Franciscu, Niaziu, Luxia e Isidoru cun preghieras, armonia, ballus sardus e sonus de campanas. Bidda prena de istoria e cultura, anca bivit beni dogna creatura.
Ita bellu chi esti po nosu sardus a intendi chistionai de sa bidda nosta. Nosu chistionaus cun orgògliu de Barùmini chi esti sa bidda innui seus crèscius nosu, ma totus is sardus funti meda patriòticus. E ita candu intendeus su nòmini de sa bidda nosta in televisioi o ddu ligeus in cancu giornali. Arratza de orgògliu! Ma, cumenti mai nosu sardus seus aici atacaus a sa bidda nosta segundu tui? Dogniunu est atacau a sa bidda sua po varius motivus, poita ca ddu est nasciu, poita ddu est cresciu, poita ddu funt is parentis, is amigus, is arregodus de pipieddus, de piciocus e de mannus. E quindi dogna bidda in Sardinna est una storia e su fatu chi nosu seus atacaus a sa bidda nosta poita ca. Ònnia bidda tenet una particolaridade de cultura, de istòria, de traballu, de monumentos e nosu, in custu casu baruminesos, teneus tanti cosas de essi orgogliosos de sa bidda nosta, pròpiu pro totus is cosas chi ddui teneus, chi s'ant lassau in eredidade is chi funt benius prima de nosu, annos e sèculus fait. A dolu mannu però meda 'otas si ndi depeus andai de sa bidda nosta, po motivu de istùdiu, po motivu de traballu, po oportunidadis in generali. E candu si nd'andaus s'atacamentu chi teneus po sa bidda nosta abarrat o si ndi sciusciat. Nosu sardus seus sempri totus orgogliosus de sa terra nosta, de sa Sardìnnia, e oviamenti seus orgogliosus de sa bidda nosta. Su fatu ca si nd'andaus seus custretus a si nd'andai po chistioni de traballu, po atras cosas de vida, candu pentzaus a sa bidda nosta su pentzamentu est sempri mannu e quindi teneus sempri disìgiu po s'atacamentu de ddu podi torrai, po nosu sardus est meda meda meda importanti e no si nci scarescit mai chi puru traballaus foras e no bidius s'ora, mancai siat u' 'orta a s'annu, de ddu podi torrai.
Biu ca as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandhi Editore in su duemiladiciannoi, liggi-sì cancu bellu diciu chi cratzidi bei cun custa poesia. U diciu chi podit cratzai bei cun custa poesia de sa bidda, chi esti abbastantza comunu in totu sa Sardinna, esti. Pobidda e bois de bidda tua. Custu diciu chistionada propriu de s'attaccamentu chi su sardu teidi po sa bidda sua, o chi teniada specialmenti prima. Prima prus de immoi, cunsillànt is antzianus, candu depiast scerai bestiamini de comprai e una femina de coiai, fiat mellus cunsillànt de dda scerai de bidda tua, poita ca connosciast, sia s'unu che s'atru, su bestiamini a chi ddu teniat e cumenti ddu pasciat e cumenti dd'allevàt. Ma riferiu a sa pobidda chi depiat coiai sciriast de chi fiat, cun chi est crescia e ita educatzioni teniat e quindi fiast prus siguru de andai a atrus logus e mancai de scerai pobidda o bestiamini chi no sciriast de chi fiat e cumenti fiat cresciu. Immoi is cosas, cumenti as nau tui, funt u' pagheddu cambiadas, però teneus meda dicius chi chistionant puru de su tempus de oi. E tenis arrexoni, poita chi puru sa cosa est cambiada, ma me in sa bidda nci funt sempri valores chi totus teneus a menti e 'oleus apretziai, cumenti podit essi custu, po amori de su bixinu lassa perdi su cai. Mi parit u bellu cunzillu custu, cancu 'otta forsis tocat a lassai perdi cancua cosa, puru de abarrai in paxi, est diaici? E propriu di aici tenis arrexoni, poita chi nosu depeus andai de acordiu, in custu casu cun su bixinu, ca tenit u cai chi zaulat, e mancai no si fait a riposai, no si fait dromi, però depeus teniri passienzia, serrai u ogu, o in custu casu s'origas, po no intendi su cai, e andai de acordiu cun su bixinu e lassandi a perdi custas cosas chi mancai podint essi motivu de certidu chi sa persona no cumprendit, insomma, ca su cai no est una cosa chi podis fai citiri, ne tui e ancora prus pagu su meri de su cai. Depeu nai chi cancua ota est unu pagheddu dificili e però ci podeus provari. E u antru diciu po nosu ddu teis? U antru diciu, poita no podeu chistionai sempri de is tempus passaus, depeu chistionai de is tempus de immoi etotu, de su chi seu bivendi. E u diciu chi po incratzai a su tempus podit essi custu, su tempus cambiat cosas e ominis. Est propriu berus, e c'intrat meda cun is biddas puru. Comenti funti cambiadas is cosas e is ominis me is biddas ultimamenti. Est cambiau, funti cambiadas medas cosas poita chi est arribau su benessere, est arribau u modu nou de traballai, s'omini est prus istruiu e prus acculturau, bessit de prus, siat po traballu che po atras cosas, e quindi custu modu 'e fai chi c'è stetiu me in custus annus at cambiau siat is cosas che is ominis e su modu de bivi in dogna bidda.
Mancai is cosas cambint e, mellus diaici a nai, s'amori nostu po sa bidda nosta abarrat e nosu seus cuntentus de custu. Deu ti torru gràtzias po s'ai lìgiu custus bellus dicius e custa bella poesia sub'e sa bidda nosta e donaus apuntamentu a is chi si funt ascutendi a su pròssimu episòdiu. Gràtzias a totus de s'essi ascutau e m'arrecumandu, ognunu bantit de sa bidda sua ca funt totu bellas is biddas de sa Sardìnnia.